Vidiyo yathu ya lero tionesana mmene tingayikire ma comedy sound effects ngati a vidiyo iyi. Amalawi nonse tonse tikugona Jesus. ndipo inuyo mukuyenera kusowa ndiye mosataya nthawi tiyeni tiyambe koma tisanayambe tatiyeni timve kaye uthenga kuchokera kwa ma sponsors athu A Chewa Clips akupitirizabe kupatsirani maphunziro awo a photo editing, video editing, account boosting, online self defense komanso content creation. Ngati mukufuna kuti muphunzire nawo maphunziro amenewa kapena mukufuna kumva zambiri za maphunziro amenewa, mutha kuhalla pa namba imene mukuiona pa screen. Ndiye komwe tilibe application yopangira edit, tipita ku Google Play Store, tipanga uyu Play Store, ngati muyuza iPhone mupita ku App Store. nde apa tikuyuza android tapita ku play store kenako tipanga pa search tikapanga pa search apa tilembapo kuti CapCut tikapanga CapCut iyeyo ndi uyu wabwera mmwamba walembedwa kuti CapCut video editor ngati sitinampange install ndekuti tipanga install kenako tipanga apa alemba kuti open Apo ndiye choyamba umapanga pa new project. Kenako ukuku umapangano select video yako imene unajambulayo ndiye ndipanga select iyi. Ndipanga add. Ndiye apa imakhala yabwera. Ndiye chimene chimafunikira apapa ndi kuikano ma sound effects ako aja ndiye tipita pa audio pa. Pa sounds pa. apa pakuoneka ngati chifolder apa kenako tipanga device ndi apa imabweresa zinthu zimene zili mu device yakoyo nde ife chifukwa chokuti ndinaseva sangavute kuti ndiaone ndi kuti apa apa pa yoyambirira ija ndinaika kuti problems always ndi kuti ndingaisaka ndi ndi ili apa apa ndi kuti tipanga pa plus pa kuti tiipange add kuti ikhale ngati yakumayambiriro nde ndi iyi yabwerapo iyi yabwera mmusi nde kuti tipanga play timve kuti ikuti chani I don't want peace. I want problems always.
Video iyi ndiye ndiye kuti apopo yachoka kenako tayika video iyi titha kuyisunthanso kuyikankhira uku kuti mwina ikhale position imene tikufuna kuti isamasiyane kwambiri nde ndi player I don't want peace.
I want problems always. Video iyi
ndiye voice yafuna kumvekera pansi penipeni ndikuti ndiyikweza ndipanga click videoyo kenako ndikhwekhwetesa izi then ndisankha apalemba kuti volume ndiye Ndiikwezanso volume. I don't want peace. I want problems always. Video iyi Yeah. Apo at least tili bwino. yongoyeserera chabe Ndiye ndichongera.
komano Ndiye kuti apa koyambirira kukwatheka.
Always.
Video iyi Ndiye kuti kazibwera. Ehe. Ndiye kuti tipitanso pa sounds paja. kena ndipitanso pompaja pa device ndi kamene kaja ndakaseva kuti ehe nza kuti ndingokasaka title yakeyo ndiye ndi aka ndikapanga plus ka aha ndiye kuti kabweranso Ndiye ndingokasiya position yabwino kuti ikangotha apopo iko kazilira. Yongoyeserera chabe. Ngakhale kakuchedwa ndiye kuti titha kuipanga zoom mwina ndikabweze bwinobwino kabwerere mbuyo. Kenako tikapuleyanso timve kuti ikumveka motani. Video iyi yongoyeserera. Kakuchedwabe ndiye kuti ndikakankhabe mpakana kafike pamene ndikufunapo.
video iyi yongoyeserera chabe ndekuti apo tikaikaso kaja ka jesus ndekuti tipita pa sounds chimodzimodzinso mmene timapangira muja kuti tikapeze audio ya mdevice mwathumu ndiye ndakaseva kuti jesus nde tikapanga plus ndekuti tipuleyaso timve

ndekuti tikasunthaso kafike apa yeserera chabe jesus komano
ha ndekuti tiikaso kena kufunikirako ndiye kaikidwe kake kamakhala kuti nkofananafanana sikuti zimasiyana kaya mufuna muike ina yake yanyuwani ndiye kuti kaikidwe kake nkamozimozi komweko chachikulu chimakhala kuti position kuti Izichedwa? Kapena izithamanga?
No. Ndiye kuti akaso tikapanga chimodzimodzi. Ah, no. Ikhoza kutheka.
Ngati ayi.
Jesus. Komano ikhoza kutheka. Ndiye kuti kumapeto uku tiikako komalizira kaja ka jesus otheratu uja ndiye kuti ndinakasevaso kuti end 1 ndikupangaso plus ndikukaika kumapeto theka ndekuti tikabwezaso kuti kazithamanga kuku tikakankhira kumene ikhoza kutheka ndekuti tibwezabe ikhoza kutheka
tiibweza yonse tiiwone kuti ikuoneka motani I don't want peace. I want problems always.
vidiyo iyi yongoyeserera chabe Jesus.
komano
ikhoza kutheka
ndi poti anthu amakonda kuika slow motion komanso kuisintha kala ena amaika black and white ena zimakala zimene akufuna ndi pamene yatherapo ndiye tipanga kliki pamenepa ndiye tipanga split iduka kenako tizapangano apalemba kuti speed tipanga panomo ndekuti tiyibweza uku ndicholinga chokuti ikhale ya slow motion kenako tichongera ndekuti tiione kuti ikuoneka motani ndekuti apopo imakhala kuti yatheka chosala apapa ndekuti chimakhalano chokuti uisinthe kala izioneka black and white kapena kala iliyonse imene ukufuna ndiye ine ndingoika black and white ndiye ndipanga select kenako ndikankhira izi uku kenako ndipanga pa adjust kenako ndipita pa saturation ndiibweza ndikuti apa ikuonekano black and white kaya ndifuna ndiyike zimakala zina ndikuti kaya ndiyika tempi kaya ndiyika ku blue chonchi ngati ndifuna kuti ioneke blue choncho ndikuti ndichongera veni apa ntha kuiplayano yonse apa ndikhulupirira kuti yatheka I don't want peace. I want problems always. Video yi
yongoyeserera chabe Jesus.
komano ikhoza kutheka ndiye umo ndi mmene timapangira ndiye mongonjezerapo chabe pa nkhani ya masponsors athu aja kuti maphunziro onse amene akupanga masponsors athu aja ndi olipira basitu uthenga wonjezera unali umenewo ndiye tiye tikambeko zokuti ma sound effect amene tagwiritsa ntchito m'video imeneyi tikawapeza kutiko? Ndiye ma sound effects onsewa akupezekera ku telegram channel chathu ndiye kuti mukawapeze ngati muli pa TikTok mungopita pa TikTok bio pazikaoneka chonchi kenako mukapangapo click link iyi, kukakhala ku Facebook ndiye mungopitanso mukapezapo link iyi yalembedwa kuti. T.me slash kamlanjtech ndiye kuti mukaipanga click link imeneyi ikupitisani ku telegram ndiye kuti kumeneko mukapezako ma sound effects onse amene tagwiritsa ntchito mu video imeneyi ndiye tiyeni tionanenso ku video yotsatira ngati muli ndi funso tiyeni tifunse popanga comment osaiwala kupanga subscribe youtube channel imeneyi.